omemma mere onwe ya omenjọ mekwara onwe ya ihe mmadụ na-echere mmadụ ibe ya na-abịara ya maka na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ enwere nwọnwọ ọsọ mana o nwekwara ka ọ dị na mmadụ gburu ọgụ n'ụkwụ n'ụlọ ọrụ ntị adịkwa otu onye ara ka ọ na-abụ a kpọọ ya omemma ọ zaa mere onwe ya ihe e wee rizie ya aha ọ bụrụ na i nye ya ihe ihe ọ ga-agwa gị bụ omemma mere onwe ya ihe ejiri marazie ya n'obodo abụrụ omemma onye ọ bụla ị kpọọrọ ome mma ọ matala onye ị na-akọ maka ya onye ara a bụ enyi ọha ọ naghị achọ okwu ọtụtụ ndị mmadụ na-enye ya ihe nrite dị iche iche ọ naghị akwa mbe o nwere otu ọgaranya ọ na-abụ ome mma gaa n'ụlọ ya ihe ọ bụla o nwere ọ chọọrọ onye ara a onye ara na ụmụ ya na-amakarị njakịrị ụmụ nwoke a na-adị enwe obi ụtọ ma ha hụ ome mma mana ọ bụ naanị nwunye ya ka obi na-anaghị adị mma ma ọ hụ ya ihe ọ na-ekwu n'obi ya bụ na o nweghị ihe jikọrọ ọgaranya na onye ara o jiri maka ya wee na-enye onye ara level omemma bịa n'ụlọ ha ọ naghị eso esokwa okwu ihu ya ejie ka mmiri o kete imi na-esuli elu ka oke mkpi ihu ya ekwesịrị ịgwa gị na agwọ nọ n'akịrịka mana o nweghị ihe omemma kpọrọ ihu ya maka na ochie nkịrịka ụlọ anaghị atụzi egwu agwọ echiche ọjọọ amalite bịama nwaanyị a n'ime ihe ọ ga-eme wee memila omemma ka anya ya hụdewe ya o wee ruo otu ụbọchị omemma chọrọ nwoke a gaa n'ụlọ ya etu ọ na-esi emebu na mbụ o wee bụrụ na ọ nọghị ya ụmụ nwoke a gara akwụkwọ naanị nwaanyị a bụ ihe nọ n'ime ụlọ mgbe ọ hụrụ omemma ọ sị ọnwa egbuola ka a tụrụ aka ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-egote akụrụngwa eji esi nri n'usekwu dịka ite ngaji efere na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na mma ma ọ bụ na ị bụ nwaanyị ị na-achọ ebe ị ga-egote ihe kọsmetiks ụmụ nwaanyị ji achọ mma n'ebe ọ dị ọnụ ala kpọtụọrọ IJ Wholesale Store ọ na-ere ihe ndị a n'ọnụ dị mma ọ bụ akara ekwentị ya ka ị na-ahụ n'ihu ekwentị ebe a ebe ọ bụla ọ sọrọ gị nọ n'obodo naijiria a na ha ga-eburu ihe ndị a tụọ n'ihu ụzọ gị ozugbo ha na-edeliva ka ụmụ nwaanyị ndị hibru ngwa metụ aka na link ya nọ na kọment sekshọn ka gị na ha rụọ ma ọ bụ ị kpọọ ha n'akara ekwentị ya ọ banye n'ime ụlọ gaa buru otu ogbe bred mee ihe o mere n'ime ya pụta tụọrọ onye ara onye ara aghọrọ bred sị ya ome mma mere onwe ya o buru bred pụkwa pụtawa hụ ụmụ nwoke a ebe ha si n'ụlọ akwụkwọ abata ha akpọọ ya ome mma nyenụ m bred o buru bred ahụ nne ha nyere ya bunye ha ụmụaka na-enweghị ihe ha chere adọsa bred laruo malite tiwe afọ ha afọ ha nne ha ajụọ ha ihe ha riri ha sị ome mma nyere ha bred ha tara nwaanyị eburu aka n'isi na-eti ọnya o kweere onye ọzọ amana ya gee m ntị ọ bụ ihe onye na-echere onye na-abịara ya mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ ihe ahụ i ji tụnyere mmadụ ka a ga-eji atụnyere gị ome mma mere onwe ya ome njọ mekwara onwe ya ọ sọkwa gị chee na onweghị onye hụrụ gị o nwekwa ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ a e mechakwaa otu ụbọchị ọ ga-abọlite elu maka na onweghị ka nnụnụ si fefegharị ịhụ okpuru afọ ya anya o nwekwanụ ka mmiri si wee zoo a sị n'ala ama ntị adịkwa kpọtụọrọ IJ Wholesale Store ya gazie